mu vidiyo yathu ya lero pano pa factory 265 media tikulowera ku thyolo kumene kuli nkhani ya mnyamata wina amene akusowa mtendere mpaka pano chifukwa cha zimene iyeyu akukhulupirira kuti ndi zamatsenga kapena za sataniki zimene zidayamba kumuchitikira ali ku nyumba kwa bwana wake wina ku machinjiri mu mzinda wa blantyre kodi nkhani yonse idayenda motani tiyeni timvere limodzi ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi kuthekanso kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153
Ah, Dzina langa ndine Alexander Joya ndimakhala ku thyolo konkuno ku makwasa zinakhala motere ndinali ndili mudzi kwathu konkuno ku thyolo nde pamene ndimakhala kunabwera mayi wathu monga ngati kunyumba mamawa kudzanena kudzapempha chilolezo kwa makolo anga kuti akufuna mnyamata kuti apite ku ntchito Ah, mayi uja atafika atawapeza mayi anga anakambirana nawo ndipo anandidikira ine kuti ndinali nditachokapo mmawawo anandidikira atandipeza anthu aja anandiuza kuti ndikamnyamata kuti apite kuntchito ku blantyre blantyre yake ndi ku chileka koma munthu amene akufuna kuti apite ukagwire ntchito ko munthuyo sakumudziwa ndipo ine nditamva ndinangokhalabe ndinangoti "Ah, ine chilolezo ndilibe koma tangokambiranani nabe kambiranani ndi mayi angawo mayi anga atakambirana nawo anapezeka kuti anavomera munthu uja anasiya transport iyo kuti ineyo ndinyamuke ndizitani ndizipita ku ntchito ndipo nthawi itakwana ndinanyamuka monday kupita ku ntchito ku blantyre koma sikunali ku chileka Ah, nditapita ku blantyre kuja kunali ku machinjiri kumene kumatchedwa kuti ku sede machinjiriko nditapita kuti ndinakafika kumaloko kumwe mayiyo ananena kuti ndikafikeko koma ndinapeza kuti ntchito yomwe amanenanso mayiyo sinali yomwe ndinayipeza kwa mayiyo ankafotokoza kuti munthu uyo akufuna apite ku chileka akagwire ntchito ya mushopu azikagulitsa zinthu mushopu ndi zina zotero monga mabizinesi amene atakatani atakampatse munthuyo koma kudzera ndinapeza kuti nditafika kumalo uko ndinapeza kuti bizinesi yake yomwe ndinayipeza inali yogulitsa thobwa yoyenda nalo ndipo nditafika kumalo kuja ndinakhala ah, nditadabwa kuti ntchito yomwe akundipatsa ndi yogulitsa thobwa ndinangozipanga kuti ndikhaleko mwina kwa mwezi umodzi nditaganiza kuti ukoko ndikhaleko kwa mwezi umodzi anthu aja anazi, amadziwa zoganiza zanga zoka- zokamba zanga amene ndili kumbali kutali komwe ndikacheza ndi azinzanga kutali komwe iwo kulibeko ndipo zimenezo ndinazizindikira kuti anthuwa akudziwa zoganiza zanga zokamba zanga amene iwo kulibeko ndi ndimadabwa nazo kuti ah, zikutheka bwanji pabe sindinafooke pa chiganizo changa kuti mwezi uno akangondilipira ndikutani ndikunyamuka ndibwerera kumudzi koma zinapezeka kuti pamene paja Mwe- mwezi omwe ndimayembekeza kuti andilipira sanandilipire anandiuza kuti apapa ndalama tilibe tikulipira chani mwezi wina ukubwerawo
mwina anakuuza kuti adzi- adzikulipira bwanji pa mwezi pa ntchito imeneyo yogulitsa thobwa kunyumba kumeneko okay kunyumba kumeneko nditafika panalibe china chilichonse chomwe anandiuza kuti malipiro ako ndidzakupatsa malipiro okwanira mwakuti panalibe kena kalikonse koma anangondiuza kuti malipiro ako tikupa- tikupatsa mwezi utani ukubwerawo panalibe china chilichonse chomwe anandiuza kuti uzilipidwa mwina ndalama yokwanira iyi kapena iyi panalibe kena kalikonse komwe anandiuza koma anangokwanitsa kundiuza kuti mwe- ndalama zako tikupatsa chani mwezi ukubwerawo ndipo zinapezeka kuti business ija ndipo yoti ndinali ndi khumbo nayo business ija inagwa itakhazikikanso anandiuza kuti chabwino apapa business ija yagwa apapa takusintha uzigwira ntchito yanji ya mnyumba basi uzingotithandiza zinthu za mnyumba ndipo ndinakhalako kwa miyezi yokwanira five koma panalibe china chilichonse chomwe ndinkaona kuti chasintha ankangondiuza "Ah, ndalama ulandira ndalama ulandira koma ndinalibe ndalama kuti ndingabwerere kumudzi kwathu chifukwa choti ndinkangokhalakobe koma zinachitika zokuti amene ndimayimba nyimbo za secular Paja zinapezeka kuti tsiku lina mmawa ndikukolopa pamene ndinadzuka molawira ndinapeza kuti ndikumva dzina langa koma munthu amene akundiyitana panalibe amene ndimatani ndimamuona anali malo anali malo ati kwenikweni amene u- u- unamva amene umagwira ntchito imeneyi yokolopa mmamawa unali malo ati pamene unamva dzina lako koma osaona kuti akukuyitana ndi ndani panali malo ah, pasitu pasitu pomwe ndimakolopa Pamene ndimakolopa pa situmupo ndinangomva mawu koma mawuwo pomwe amachokera kwenikweni ah, sindikudziwa kuti akuchokera kuti koma chifukwa cha chizolowezi kuti ine akangotchula dzina langalo ndimampupumpu ndimakhala kuti aganiziratu kuti ndiziyimba ndiye dzina lija litatchulidwa dzina langa atandiyitana lomwe ndimayimbiralo ndi zoti pompopompo ndinayamba kuyimba nyimbo komanso nyimbo ija nangoyimba mwina pang'ono pokha kenako ndinamvanso zilinga kuti kodi wandiyitana ndi ndani nanga mawu amene akuchokera kuti ndipo zimene zija ndinakolopa kufikira mmamawa chifukwa choti ndikagwiranso ntchito zina kunali akalulu zinyama zomwe ndimadyetsera ngati akalulu ndinanyamuka kukasakira zodya za akalulu pamene paja pamene ndikupita dzina langa lija linkaitanidwabe linkaitanidwabe mpaka ndinafika kutali kwina kwake kokuti ah, ndachokako komwe ndimakhala nditapita ku maminda akutali uko dzina langa ndinamva kuti likuitanidwa koma nditakhala tcheru mawu ankaloza komwe ndimatani komwe kuli manyumba omwe inene ndimatani ndimakhala eya ndinapeza kuti ndinabwerera ndabwerera ndinali ndi ntchito kuti ndikolope ndi ndikonze kumpanda nditayamba kukonza kumpanda kuja dzina langa lija linkaitanidwabe tsiku lomwelo limenelo tsiku lomwelo eya ndipo ndinakhala ndi kulusira kuti kodi dzina limene akundiyitana ndi ndani mawu aja osaona kuti komwe mawu akuchokera kuti koma dzina langa likutani likuitanidwa munthu ondiitana sindikumuona Ah, ndinapezeka kuti nditakonza kumpanda kuja pang'ono ndinapanga chiganizo loti ah, ndika- chabwino zandipatsa bize kwambiri ndikakhale mgadi rumu yomwe mumakhala gadimu nditapita kukhala momwe mumakhala gadi ndapezeka kuti ah, mawu aja amachokera mnyumba momwe ine ndimatani momwemo ndimakhalamo koma mawu mnyumbamo munali ana a a anthu amene ndimatani ndimagwira ntchito ana akazi awiri mawu amachokera mnyumbamo kumamveka panja kumandiyitana koma kudzera munjira osati mmene tikuyankhuliramo koma mawu ankamveka ngati ah, nditonena kuti sindingathe kuwafotokoza akungobwera ndi mphepo osamveka kwenikweni kuti wina ake akuyankhula kwambiri koma kumangobwera ndi mphepo kuti wina ake akundiyitana kwina kwake wina ake koja kutali koma mawu aja nditamvetsera nawo akuchokera chani nyumba chifukwa choti zinthu zawo zikamazipanga motani napeza kuti nditakhala kugadi rumu napeza kuti anayitana koma mawu aja sanamvekenso mmene amamvekera poyambira mmene ndimamvera anangomveka mokuti masiriyasi basi koma mudzina lomwe ndimatani ndimagwiritsa ine ntchito lokuti loyimbira panopo konko kumene ndimakhalako dzina limene samatani samandiyitanira ankandiyitana pa dzina langa lomwe ndinatani nafikira kumene konko napezeka kuti zimene zija nditakhala koma dzina lija sindinaliyankhenso napeza kuti mnyumba muja kuti zizikira ana- anayimba foni ndikumanena kuti "Ah, wasiyatu kuyankha koma amaliyankha bwinobwino mmawu awo mnthawi koma panopa watani wasiya kuyankha ndipange bwanji Fo- foni imeneyo foni imene anamuimbira ndani
Ah, pamenepopo nde sindimadziwa kuti anamuimbira ndani koma ankayankhula ndi munthu wa m'bambo munthu wa m'bambo ndithu munthu ujatu wasiya kutiyankha ndi mba- mbambo O, uja amene mawa- amene ama- amadandaula kuti munthu wasiya kutiyankhayo anali ndani mwana wawo ndita- ndakhala naye chili ana- ankakhala kuti akamaimba foni ija ali pa windo akuimba foni kuti wasiya kutiyankha ndipo ndimene ndinakhala nazo ndipo wasiya kutiyankha kusonyeza kuti amayitana uja ndi uyu koma mawu amamveka ngati akumveka kwina kwake choncho koma amayitana ndana- ndafika momwe m'nyumba kenako nditadziwa zimenezi ndinangokhala basi kumatani kumakhala bwino tisanapite pa- tisanapite patali kwambiri Uh, mawu amenewa amene amakuitana fukwa munthu okuti mwina mukukhala nyumba imodzi umatha kumuloweza mawu kuti awa mawu ake amamveka chonchi mawuwo amamveka ngati mmene amamvekera mtsikanayo mukakhala kuti mukuyankhulana kapena amamvekanso mwa mtundu wina
Ah, mawuwo amamveka nga- amamveka kuti ndi amtsikana koma amamveka mwa mtundu wina popo pamene nali sindinadziwe kuti anali iwo amamveka mwa mtundu wina kuti ah, ndisazindi- zi- ndisazindikire kena kalikonse kuti kaya mnyumbamo anali andani ankamveka mwa mtundu wina wake kuti atsikana a mnyumbamo koma tsopano nditadziwa mgadimu kuti ah, ali mnyumba anazayitana mawu aja anazamveka kuti akuyitana ndi atsikanatu pamene ndinadziwa kuti mawuwa ndi atsikana omwewo mtsikana uja atayimba kuti ujeni wasiya kutiyankha anatuluka kukagula chakudya cha mmawa anapita kukagula buledi panja pobweranso panja pa gate anayitananso zinthu zimene kaya mwina anka- z- ankasokoneza motani kupeza kuti mawu aja pamene ndinazindikira kuti oo ndikumpanda kuno komwe chikuchitika chinthu ichi apopo nditakhala inapezeka kuti tsiku linanso saturday mayi wakumpandaku ku saturday anali kuti amapita kutchetchi ananena kuti lero sukatani kupita kutchetchiko umalize zintchito zimene ukweche mapotowa zintchito zonse utani ukuyenera kuti umalize ndipo anatuluka tsiku limenelo anali bambokha kupita kutchetchiko so anatsalako mayiwo ndi ana awo napezeka kuti maya- mayiwo aka pulani yawo sindidziwa kuti anthu anali otani itakhala mayi aja anati tsegulire geti ndikufuna ndituluke panja ndi ana anakagonako panja koma pobwerera pobwerera pa geti kupeza kuti anayimba honi kuti akubwerera anaomba geti ndi galimoto ndi kuomba geti ndi galimoto mpakana geti lija nkugwa ndipo ndinathawa kupeza kuti zinthu zake zosalongosoka kwenikweni mmene amafotokozera kuti inali ngozi

nditathawa anafika nkufotokoza kuti ah, ndi- ndi ngozi koma ngozi mmene amafotokozera anali akuseka choncho nanota isinali ngozi kwenikweni koma anali- anali ndi cha- anali ndi cholinga zimene zija zinachitika ndinafika mwezi ndinkakhalabe kuti akandipasa ndalama ndinyamuke nditani ndizipita kumuzi koma ndinalibe ndalama ina yonse kuti mwina ine ndekha ndinganyamuke kuti nditani ndizibwerera kumuzi apaja ndinakhala ah, za mawu zija zinkachitika zinkachitika koma tsopano tsiku lina ndinakhala pansi kuyamba kuitana ndi ndani kenako mawa wamamawa wa wa usiku umene ndi pamene amakhala ngatinso akundipanga interview yachikena kuti kodi iweyo umafuna kuti ukhale ndani nanga kodi ungakonde kodi ndalama yako yomwe timafuna kuti zi- tikulipire ku- tikulipire ku sukulu ukapitirize maphunziro ako zimene zija koma samandiuza pakamwa ankangondiuza kum- zira njira yokuti ndingomva mawu basi ine ndiziyankha zija tsopano pamene papa zinafika papa mawu aja tsopano anasandulika kuti awa mawu aja ankamveka kuti ndi anthu a m'nyumba momo tsopano ndinkazindikira kuti

mtsikana mwana wawo ndi abambo a- amene ali bambo wake onsewo ankayankhula pakamodzi ngati akundipanga interview inayake kuti iweyo ndalama zangazi zonse ku sukuluku kapena nanga ine ndimafuna uzakhale ndani choncho kenako zimene zija zinachitika ndipo koma sankandifunsa monga ngati moonana ndi maso ndi maso mpaka iwo anali kuchipinda kwawo ine ndinali ndikuko- ndikugwirabe ntchito zimene zimene zinkachitika kuti kapena ndikamatani ndikamagwira ntchito ndikukolopa pa nyumbamo zimene zinachitika mpaka ana- anatuluka ana amapita ku sukulu iwo ananya- ananyamuka amapita ku ntchito ndi kunyumba kuja ndinasalako ndekha pokuti kunalibenso munthu wina aliyense ndinapeza kuti ndikusuka mapoto mbale akundiuza kuti ukugwirira ukugwirira mbalezo ukugwirira mapoto tasiya zimenezo upite ukakhale pasitulu m'nyumba chilipo china chake ndikufuna ndikuuze koma kunyumbako ndiliko ndekha ndipo anandiuza kuti utenge kunali bluetooth wamkulu kuti utenge bluetoothyo ukamusiye kuchipinda kwako pakona asakhale moyandikana ndi iweyo ndipo ndinakakhala m'nyumbamo pasitulu ndinapanganso kutenga bluetooth kusiya pakona kukakhala pasitulupo pasitulu paja nditakhala mawu ankamveka mu ah, screen kuti nditani TV yotani yomwe- imene ili yozima koma masipika ake nditakhala pa stool paja nditakhala ndishewula mawu apa akuchokera kuti ankamveka mu screen yozima koma masipika ake ndipo nditakhala penepaja anka- ankandiuza kuti apapa iwe ufuna ukwatirane ndi mwana wanga koma ukwatirana naye munjira iti iyi iweyo ndakuona kuti umaopa ahedi kuno ku- kwa- kumudzi kwathu kuno ndi abambo ena amene amatchedwa kuti ahedi umaopa ahediwo ndiye ndakuona kuti tisakubwerere pa- mwa live yayi tikubwerere mnjira iyi mwina kuti iwe utani uvomere mwina a- ahediwo ndi ndani ku- kwanu ahedi ahediwo ndi amambu- Nda- ndi ahedi a pa sikulu kapena amatani wo okay akuluwo amapanga mabizinesi awo ku Ndirande amapanga- amagulisa zinthu za hardware mapartsi a galimoto ndi ah, si ahedi a pa sikulu koma chifukwa cha mabizinesi awo anthu amangowatchula kuti ndi ahedi basi akuluwo ndi dzina anawapatsa limenelo O, nde- nde amanena kuti umaopa iwe umaopadi kapena umaopa mu njira yotani
Ah, ineyo ahediwo nzokuti aku- akulu amene amanena kuti ahediwo ndipo sinakhalepo ku nyumba kwawo ndipo sina ndingoti ndi anthu ammuzi ongoziwana nawo olonso komwe ndimagwira ntchitoko si abale anga ndi anthu ammuzi ongotani ongoziwana kuti tangokhala za kumuzi kumuzi dera limodzi Mm. moyandikana koma sichibale kwenikweni chabwino ona umaopa ahedi iweyo taona kuti kuti iweyo tikuuze muchonadi chenicheni iweyo sutani suvomera tikuuze mnjira iyi ndipo then ndinkanena kuti "Ah, tsopano ine munena bwanji kuti mukwati- ndikwatirane ndi mwana wanu inu ndinu ndani ndikudziweni akuti pamene amati "Ah, kodi iwe umakhala kwa ndani iwe uzingopanga zimenezizi pamene pamene paja akandiuza kuti okay chabwino apa pafunika kuyamba ndizitchula zomwe nditamatchule iwe uzindisatizira ndipo ankatchula dzina langa lokuti alexander chiwaya ndikutchula dzina la mwana wawo zimene zija ndiye ine ndizisatizira zinthu zimene zijazo anatchula zimene zija ine kumasatizira kumasatizira kumasatizira mpakana kuchokera cha mma past eight mpakana cha mma past eleven ndikutchula zinthu zimenezozo mmamawa umenewo mmamawa e Mm. ina ku nthawi ina ndinapatuka ana ndikuti ndikamalize ntchito zija akuti ine tapita ukamalizise kaye ndikuitananso kuti ndikayambe kugwira ntchito andikuti iyayi tabwerera tasala chinthu china chake chokuti tani kuchita chinthu chimenecho ndi mwambo womaliza umene wo mwambo umene wakuchitika basi ngati mwambo wanjira yakuti ukhale pompo ndi ana zonse kuti apapa usatizira nthawi kenako ndikuuza kuti unyamuke upite ukagwire ntchito zako kenako mmene paja zinachitika kuti anandiuza kuti upite kuchipinda kwako ndipo ukapita kuchipinda kwakoko ubunyule Mo- kubunyula mm, mm, masipemu Uka- zimene zonse ukapanga mwambo umene ukhala kuti watani watheka nauza ubunyule masipemu chifukwa chokuti ineyo mwa chikhulupiriro changa kuti ndinkakonda kupemphera zimenezijazo nauza zimenezizi ine sindinachiteko ndipo izi sindingatani sindingapange anauza tsoma kutsekuku wapanga ndiye ukuganiza kuti ukangoyithira chokhacho basi iwo kunena upange zimenezo zokuti ma- ubunyule masipemu kenako mwambo uzikhala kuti watheka nawauza kuti "Ah, zimenezo ndesera sizitheka nawauza kuti "Ah, ndapanga anza wapanga iwe wapangira kutipo iwe sunapange kenakalikonse iwe takupanga zokuti ubunyule chani masipemu kenako mwambo uzikhala kuti iwe wapanga zimenezozo basi zatha uli ubwera kuti uzikapanga zintchito zako kenako ine paja nakhala chifukwa kuti ndinali kuti izizi ndaziyankha kale ndangoti "Ah, chabwino ndingopanga ndikutani ndingobunyula masipemu ndipo ndinachitadi tapanga zimene zija anandiuza kuti mwambo watheka nyamuka uzikatani uzikapitiriza ntchito zako ndipo nditapita kupitiriza zintchito azizika kuti ah, chida changa uka- ndikango- chikangoyima malo uje nthawi yo- yokuti ndikugwira ntchito kupeza kuti chira wanga wayima akuti penepo ukugonana ndi ndani ndi mkazi wako kuti ndikugonana ndi mkazi wanga koma panalibe munthu wina aliyense ndinalipo ndekha kenako zimenezi zikachitika zitachitika ndabwera pa ntchito paja ndinamaliza ntchito ija chigawo cha kum- kenako madzulo a- kuti anthu akubwera kuntchito ena akubwera ku sukulu anandiuza kuti usuke masilipasi a akazi ako ukayanike pakuti ndipo ukoko usuke masilipasi okhawo basi ndipo zinadabwitsa kuti ndinasuka masilipasi aja kukayanika panja ake okha panalibe amene anandiyankhula kuti wasukiranji masilipasi angawa A- anangolowa but sitimayankhulitsana monga ngati mmene kuyankhulitsana kuti ah, pocheza kuyankhulitsana kwa anthu ndi ineyo mu njira iyo zaukwati zawozi inali njira yokhayo kuti zamasenga zawozo koma mwasi mwa live panalibe kuti kuyankhulitsana ukasiyapo kuti ndipo aja analowa atalowa zinangokhala basi imene timakhalira poyamba kuti uyu ndi wantchito wa nyumbamo ndipo na- napanga zimene zija tsopano anthu ajata kuti anthu amadzulo atabwera tsopano onse monga ngati banja lawo kunyumba kumadzulo ndinawauza tsopano kuti akundiyankhula ndi ndani ine izizi ndikufuna ndidziwe chunga kuti akundiyankhula ndi ndani pamene akuti a akuyankhula ndi ndani tapita kuchipinda kwawo

zikuoneka ndi maso koma palibe chionesa kundiyankhula akuti "Eh, iwe umfunsire msikana ndipo zimene zija ndapeza kuti ndapita kuchipinda kwanga kumapeza kuti ati ndimfunsire pamene ndikupanga kuti mwina ngati mene ndimafunsira msikana anthu kunali mavika chigulu kumapeza kuti chigulu chija akuti a yomweyo jeisaye kupeza kuti akufulira kuti "Ah, yomweyo ineyo kuti akundipeza ndikanena mawu ena akuseka kuti "Ah, iwe imeneyo mfundo kumaseka ena ena yomweyo jeika bola pompo zimene zinachitika mpakana ndinagona anandiuza kuti lero pogona usapemphere ungogona basi lero usatani usapemphere ungogona ndipo ndinagonadi kunacha mmamawa anthu aja atatuluka kupita ku sukulu abambo aja ku ntchito apeza kuti anandiuza kuti ah, iwe zonse zija zomwe umachita iwe zija uli ndi mboni yako mboni yako ndi ndani ndi mayi yako mayi yako amene amakhala kuzomba ndipo ndili ndi mayi angadi amene amakhala kuzomba Ndimati mayi anga akuti eh, ndipo mawu a mayi anga ankamveka mwa serious mwa live mmene mayi anga a mayi anga amene amamvekera ndipo mayi amenewa sanafi- sanafune kufika kunyumbako koma ali pa ukatuluka panjapo mpanda omwe uli oyang'anizana nawo kumunsi kwake ndi komwe kuli ndani mayi ako komwe anasungidwa kuti iwe usaone yayi koma zonse zomwe ungachite iweyo mboni yako ndani ndi mayi ako mayi ako amenewa alipodi kuzombako kapena bwanji alipo mayi anga ineyo akulu wawo basi zimenezo walonjeza mayi ako akhala mboni pa zako- zomwe wayankhula iwezi utuluke ukayankhule ndi mayi ako sopano kaonane nawo panja pa geti lina la mpanda ndipo nthawi imeneyo inali past 9 ndinaima pageti la mpanda kuchokera mmamawa past 9 mpakana ana akumpandako anaweruka cha ma 4 koloko ya madzulo nditangoima pageti la mpanda pageti la mpandapo ankandiuza kuti "Ah, tafikira makolo ako mayako achita manyazi

ndipo ku ndiri kuine ndi sista wanga ndipo anamuitananso m'bale wake akuti munthu zomwe akukamba uyu wazungulira mutu ndipo zimene zitachitika anayimbira amayi amene ndimakhala nawo kumpanda wakazi awo abambo anayimbira koma tamumveni anyamata anu amene ma- amagwira ntchito akuti akuwafuna amayi ake ndipo atayankhulana nawo pafoni akuti sowewa alexander kumene kuku ukufuna ku mayako mayako mayako ake akiwo iweyo kumene kokana kuti mayako mayako ndineyo mesa kumene kunachokako kwa mayi anachokako anapita kwa ku Lilongwe saimeneyo nachokako ndipo tabwerera ukakhale kuti ukakhale kunyumba kuchina chilichonse uzigwira mene ndinakuuzira kuti uzigwira ntchito kumene kuku china chilichonse iwe usafumbonyize kumene kumayako akufuna gari ndipo anthu aja anabwerera gari ndikupanda kucha

ndiye mayi chitani chinenetani koma watundiye mwana Eh, bambo anandiuza kuti pita ukazimitse mababu ndimba muno mutani mukutentha koma sanandiuze munjira ya cheni munjira yo ndiuza pakamwa iwo nakhala ine pataninu iwo pasitumu koma ah, mawu aja anamveka munjira yomwe ija ikuti ngati za m'maganizo basi

ndikudzifunsa kuti akuti akundiyankhula ndi ndani nanga munthu akundiyankhulayo iye akufuna chani amene akundiyankhula ndi chisiru ndipo ine munthu amene akundiyankhula sindikumuziwa ndipo izizi musandinyase nazo ndipo musandikwane nazo okay chifukwa onesa kuti iwe ndi wokula mtima ndipo wadelera mawa mama masabizika asiya ndipo iweyo ufa madzulo pompano ndipo mtima wanga unayamba kugunda kumfukumfu kumagunda mtima kuti ndimamva ndekha kuti "Eh, mtima ndi ukugunda olo mwina kumapanga likodi pa chinthu china chake mtima unakamva kuti mtima wa munthu ndi utani ukugunda ndapeza kuti an- anandipepepo ndikukukhapa ena paliponse ndikukutema ndi chisenga changa chomwe ndimakhala nacho ndipo nacho kamene paja napita pa gemu timanga ukugunda ndi choncho natuluka panja Atuluka panja anandiuza talowani talowa bambo aja anandiuza pita kuchipinda kwako ukatani ukagone anaziti zipita kuchipata nawo zata chipata iya sindifuna kuti chipata kuna kulikonse bambo aja anapeza kuti tsiku limene lili azira kugona iwo anagona pasitumu anatenga makiyi a zitseko zonse amati kuti iwe ndikukupanda ndikukupha lero ufa thupi lonse lako likhala ndi magazi okhaokha koma tapita kuchipinda kuja nakukhala sindinagone nakukhala pansi pa- basi nakukhala pa mpando mpaka na tulo linandipezerapo kupo ndinagona kufikira kuti ndinazuka mamawa kusowa mamawa mamawa uja nditazuka

kuchoka kuchipinda kwawo kubwera pa sitting room napita mwa live tsopano iwo ankandiyankhula mudzera zimasenga za zawozi ndinapita tsopano mwa serious mwa live kukayankhula bambowa kuti abambo pepani ine zimene zikuchitikazi ndinuyo koma ndalapa ndikupepesani fodi kuti zonse zomwe macheza munandizindikirisa kuti ndinu wasina sindinakumvereni pamodzi moti akane mwina akane mmene anakanira mwana wawo amodzi anandiuza inetu malume inu ndine ndibe nanu mlandu wina uliwonse ndipo inu tete tizingokhalani koma inu ndine mlandu wina uliwonse ndilibe chabwino ndakumvani anandiuza utuluke ukakhale panja pa gate ndipo ndatuluka ndapita panja pa gate mawu amene amamveka ko- kwa ine ndekha aja anapeza kuti mawu aja amamveka tsopano kwa anthu onse amene amakhala kude anayandikira ukuku ku nyumba yomwe ndimakhala ineyi tsopano so ankadabota mnyamatayu kumpanda kwamakhala yekha nthawi zonsezo mawu amene akumvekawo akuchokera kuti kenako zimene zija ndikaona mphepo kunkhongo kwanga mphepo mphepo mphepo kuti kenako kuti iweyo upenga misala kenako ndayamba kufunafuna foni kuti ndiyimbe kunoko kumuzi kwathu kuti akuti ine ndipenga misala koma yeye zoti foni imeneyo imagwira analibe pamene amandibwereka foni kenako ndinayamba kuthamanga kuti basi ine ndikunyamuka kuMachinjiri ndikubwera kunoko koma wapansi ndipo ndangothamanga anthu akuti wapenga misala ndipo anandithamangisa kuchokera kuMachinjiri ndafika kwa Kachere koma panalibe wina aliyense amene anandigwira zafikira kuti ndinafika mpakana kuBangwe nditafika kuBangwe ndinazafika kwa polofiti wina ake amene amapanga za mapemphero nakukumana nawo anthu akuti ndikupempherera zinthu zomwe wakumana iwe nazo uyitane abale ako azakutengere kunyumba kwanga kuno